as it's Tamia Ja nde mungomva tungomva mma social media mu kuti ah Dr. Mnamadingo for president eh ameneyo akhale president ena akuti ah a Dennis wa akhale president eh a Dennis for president ena akuti ah a Dennis wa ndi anamadingo apange zoti alamulire dziko chifukwa cho chifukwa cha speech ndi mayankhidwe omwe anthu amenewa eti anayankha uh, kunali mwambo ku bicc kamwambo ndithu eti amakambirana amafunsana mafunso awo amakambirananso zinthu zinthu zinali za, za politics za you know, za dzikoli za uleadership ndi a dr namadingo ndi a denis you know, anayankha zinthu za nzeru ndiye ndikufuna ndikuonetseni video koma before uh, before i show you guys video amalawi pena pake tizikhala anthu ochangamuka ineyo ndinapanga notice ichi amalawi ambiri they believe in words they believe in words just because dr namadingo kapena a denis akuyankhula zinthu za nzeru it doesn't mean kuti they can run the country it doesn't mean like that For example, let me um, eh, let me use uh, President Chakwera as an example. President Chakwera, before he became a president, before we voted for him, apresident chakwera amayankhula maspeech so anzeru kungoti amene watu achina maspeech anzeru kuposa so achina dr namadingo kuposa so achina dennis mukamba ife tikunena kuti fetereza titsitsa mtengo 4000 nkathu tikunena zoonadi zimenezo zichitika

nde you know anyone can say even ineyo ndikhoza kunena zoti padziko la- padziko la kumalawi kuno ndtangokhala president ndikhoza kupanga izi ndi izi izi ndi izi anthu mukhoza ndimvera komano wait until i become a president that's when you know ma true color a anthu nde osamango come on osamangotekeseka osamangofera zili zonse kuti ati awa yankhula za nzeru awa yankhula za nzeru ndi a- ndi a- ndi mapresident angati omwe anayankhula za nzeru malawi kuno koma pano zinthu zikungodula Ni- ndi angati zinthu zikudula zinthu sizikuyenda tikamayankhula muzitiopseza kuti eye akumanga akumanga andimanga kuti ndalakwa chani munthu amene amakhala ndi mantha amesa ni munthu amene amapanga zoyipa ine ndapanga choyipa kuti ndizi- ndizipanga mantha pa okay so let me show you ma videos yeah anayankhula za nzeru of course anayankhula za nzeru komano amalawi ka mindset aka koti wina aliyense oyankhula za nzeru can become a leader it's not, it's not good so watch the video and ambiri amangopanga support according to uh, council uh, davis nganga manganga amenewa why do you think that Achinyamata ndi ambiri koma akupitilizabe kupanga support nganga zimenezi komaso mukuona ngati chimene chingachitike monga inuyo achinyamata muyankhe ngati achinyamata kuti musiye kupanga zimenezo and start supporting fellow youth ndi chani? musanayankhe ndipangiratuso a Davis ndi azinzanu mwanena kuti siinu achinyamata. Nthawi zambiri anthu amene they have made it especially here in Malawi we've seen people who are very successful amangowawuza achinyamata kuti muzilimbikira muzafika pamene ndafika pano they don't communicate or share bwinobwino kuti iwo pofika pamene panafika bwanji samanena zimenezo nganga zimenezi zikuyenera zipange bwanji kuti achinyamata Muzitiuza zinthu zenizeni zogwirika osati kungotiuza kuti work hard because if you don't tell us that anthu apitiliza kumapempha mma page pa facebook kwa anthu amene anapanga bwino thank you so much Dennis and um, a Namadingo tiyambira ndi inu kumeneko a Namadingo ah okay ah alright i think ndingoyambiraso statement yonomalizirayo ya anthu mabig amenewa awa kuti amene akuyenera kutiuza kuti anapanga bwanji i think ineyo ndizakhala convinced kwambiri ndikazaonako billionaire mmodzi m'malawi atationetsa bank statement yake imene imakulira from nthawi imene sanali billionaire to billionaire otherwise mmene ilimo itayenda ku malawi i don't think pali billionaire wachilungamo so asimatiuze kuti timagulitsa dowe ah, timatere timatere anyamata kulima dowe kwa jenda ndangati so azangotionetsako bank statement tinatere tinatere inafika apapa ine zakhutira kumbali ya kukula kwa uh, involvement ya achinyamata ine ndipereke example ya ku politics mpaka kumene ndili I think it's very easy to give up. Ife anthu ngati ife mulimba tukambe bere tukimira tukimira ngakhale tinakanizidwa. It's because motivation yathu inali bigger than zoita dutsamo. Ndakhala ku parliament kuja muna 5 years. Daily mwapita kumene kujako mpaka na leroli sinathandizike. Panga exhaust all legal framework tinapanga exhaust all legal frameworks. Even leroli issue yathu inali ku court. You see? So setup imene ilipo inanena kale kuti wachinyamata timuyuza so under that set up wachinyamata ukapita umakazindikira kuti mm i think kuti panopa sine othandizika ndine othandiza nde umajoina ma big wo. Ndikapita ku parliament china amandiyankhako chanzeru kungondilozera khomo la alliance ah lowani ndi awa mungopanga alliance nthawi yanu ikubwera. izi so ndakapanga alliance ndakapanga alliance ndakakhala ndajoinanso yo it makes sense Eh, so it's easy wachinyamata kupanga give up for it has been conditioned kale ground kuti ifeyo sothandizika ndife othandiza zikomo kwambiri
mmene wanenera mzanga mahata tikamakamba za mabiliyoneya kapena mukuti nganga zimene zili zolemera anthu amenewa ali ndi njira zimene adalemerera tikamakamba za mabiliyoneya a dziko lonse lapansi pitani mukaone mabiliyoneya kaya ndi ku america mukamva zakuti uyu dzina lake ndi mark zuckerberg ameneyo anapanga facebook anayamba ndi azinzake folo anayambira muchipinda ichi anayenda chonchi uyu ndi billionaire dzina lake akutchulirani kuti ndi bill gates ameneyi ndi mwini wake wa microsoft anayambira mgaraja anayenda chonchi chonchi chonchi chonchi anthu amene wawa they've got one thing in common mabillionaire amene wawa they discovered something they invented something then they became billionaires tsopano mukamuona bilioneya woti sanapangepo invent china chilichonse koma ndi bilioneya akukuuzani kuti ndalama ndimasiya ku old mutual ndi zimachulukana iweyo unapanga invent chani kuti ukhale bilioneya tidzafunsa anthu amene wawo palibe nkhani zenizeni zomveka bwinobwino ineyo ntafufuzafufuza napeza kuti pali njira zinayi zokha zimene umakhalira bilioneya maiko ngati athuwa Njira number 1 umayeneka kuti iweyo ugwire ntchito molimbika kuti udzakhale billionaire koma vuto limene lili ndi njira imeneyi ndi vuto lakuti kugwira ntchito molimbikako ngati ugwiredi muchione ndekuti udzalemera ukazakalamba number 1 number 2 iweyo ndekuti ukuyenera ube kuti ukhale billionaire amenewo tilinawo alipo ma billionaire oti anaba kuti akhale ma billionaire. Kuba sitikunena kuthyola bank, tikunena kuba kwa mtundu wina uliwonse. Kuyimira mpando wa ndale, kumapanga misuse ma resources, kumaba ndalama omaliza, ukuba ndithu. Njira number 3 yokhayo imene munthu ungakhalire billionaire kunoko, ukwatire ndi munthu olemera. Nde ngati iweyo sungakwatire ndi munthu amene ali billionaire kale, sudzakhala billionaire. Njira yomalizira upange inherit u billionaire wo, bambo ako akhale kale a billionaire. Ifeyo mmene mukutionera kutsogolo kuno, ine dzina langa ambiri kuti mulimve kuti kuli Namadingo munamvera kwa ine. So bambo anga sanali billionaire, sindingakhale billionaire. Ndinakwatira kale, Riana Rice si billionairenso. Sindingakhalenso Billionaire. Siine wakuba, si, sindingakhalenso billionaire. Kuti ndigwire ntchito molimbika ndekuti u billionaire ndzaulawa koma ndekuti ndili nganga ndi zokhumudwitsa kwambiri zikomo.